maliyɛnw a balimakɛ a dɔgɔkɛ a denkɛ sarafo makan saba mɔden o mankan don tanti jara denkɛ foli belebeleba ka di madamu si ma dan tɛ foli min na tanti k'i fo yan fo gine kisuma gino k'i fo dan tɛ foli min na sɛki kulubali k'i fo dan tɛ foli min na madu ɲangado k'i fo dan tɛ foli min na ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maliyɛnw

dudenw fɛ kunun kun ye o don de ye o don barikamaba in an bɛna mun ye erezo sosiyo sanfɛ bɔlɔlɔw kan maa jugu dɔ fasoden jugu dɔ min bɛ sɔn ka faso yira n'a bolo jugu ye o k'a fɔ k'a bɛ taa anw ka jamana ɲɛmaa ko ka t'o bɔnɛ a ni na misiri kɔnɔ misiri kɔnɔ bamakɔ misiriba kɔnɔ ala subahana wa taala ka misiri k'a bɛ t'o bɔnɛ a ni na yen nka a filila dɛ ala ye donon min da fajiri dafɛ kasi kama sɛgɛ tɛ se k'o ta foyi tɛ se k'o ta bi jamana in mako bɛ mun na bolodiɲɔgɔnma jamana in mako bɛ ɲɔgɔn mun na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana in mako bɛ mun na hɔrɔnya jamana in mako bɛ mun na sigikafɔ e ma se k'o hakilina foyi sɔrɔ fo ka wuli k'i labɛn ka taa k'i yɛrɛ kɛ silamɛ ye ka taa don ala ka misiri kɔnɔ k'e b'an ka jamana kɔnɔ ɲɛmaa ko e bɛ o bɔnɛ a ni na kara ni nɛri de y'i ta ye bilahi ni maa o maa jɛma ka ye nin n'a ɲɛdɔnna bilahi kara ni nɛ kara ni nɛri de y'aw ta ye sabu an y'o de fɔ bi anw mako bɛ faso sumani de la wa ni ne ni ɲɔgɔnna denmisɛnnin o denmisɛnnin bɛ diɲɛ kɔnɔ ne ni ɲɔgɔnna denmisɛnnin o denmisɛnnin ko faso in ka papiye b'an bolo k'an jɛra ka kɛ fasoden kelen ye k'o ye maliyɛn ye an bɛɛ lajɛlen de bɛ nin kɔndane mali zenesi bɛɛ mali cɛkɔrɔba bɛɛ mali musokɔrɔba bɛɛ maliden ɲɛnama bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɔndane bilahi i ye faso kunmasulu dɛ bilahi i ye faso kunmasulu nka nin taransisɔn in foyi tɛ se ka nin bin tuguni an y'o de fɔ aw ye ninnu cɛ fila b'u ka baara kɛ u sago la u hakili sigilen danbetigiya kɔnɔ u b'u sago kɛ ka baara in kɛ ka ɲɛ maa si ka bagabagali tɛna u b'o la maliyɛnw k'a fɔ an tɛ dɔ bɔ ɲɔgɔn ni an ni ɲɔgɔn cɛ juguya la wa maliyɛnw k'a fɔ an tɛ dɔ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ lagosi la wa maliyɛnw a k'a fɔ an tɛ dɔ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ tɔgɔ tiɲɛ na wa an k'an ɲɛsin faso in ma ten faso in mako b'a den sɛbɛ bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ an ka perezidan n'o ye asimi koyita ye n'o b'a yɛrɛ sɔrɔ sifinnakaw cira bi k'a fɔ a ye a bɔlen filɛ balawu jugu min na ala k'a kɛ sijan ani kɛnɛya ye ka labanko ɲuman k'o da an n'a bɛɛ lajɛlen ma faso in jɔli ye ala ka hakili ɲuman di an n'a bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ bi anw ka tɔnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ɛmisɛnki tɔn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen antite o antite bɛ sɔrɔ nin kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in kɔndane a san puru san sabu maa o maa bɛ fɛ bi ka gɛlɛya jugu wɛrɛ ta ka faso in sɛgɛrɛ yarabi ala k'a segin i yɛrɛ ma ala k'a segin n'i bɔkolow ma ala k'a segin n'i ka du ma bilayi ni maa o maa ye gɛlɛya wɛrɛ ta ka nin faso in sɛgɛrɛ anw ti yafa i ma bi an ti yafa i ma sini o kuma bi faso in mako bɛ jumɛn na zenɛsi kulu bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka yafa ɲɔgɔn ma dusukun na yafa la faso in mako b'a den kelen kelen na bɛɛ la bi faso in mako b'anw ne la maliyɛnw nin t'a bɔ n ye nin t'a bɔ n ye i sen don a la bani sabu faso in ye e de ta ye don dɔ bɛ na e t'a dɔn n'a sɔrɔ e mamaren dɔ bɛna na faso in mara n'e y'o faso ci ka taa dun nin kamalen n'o y'an ka président de transition ye n'o ye sifinnaka dɔ fana ye asimi goyita a bɛ maliyɛnden bɛɛ de ka baara la bi a bɛ faso den bɛɛ de ka baara la bi e b'a fɛ o e t'a fɛ o o ye bɔra ala la sabu bɛɛ yɛrɛ ma kɛ ala fɛ min kɛra dali masa ye bilayi bɛɛ ma k'o fɛ nka a dɛmɛ a ka baara la sabu a bɛ ka faso min baara bi e b'o kɔnɔ n'o faso ye hɛrɛ sɔrɔ e bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'o faso ye tɔɔrɔ sɔrɔ e bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ nka e ka kɛ fasoden jugu ye ka kɛ hasiri ye ka kɛ kafirifin ye ka kɛ den kelen ta subaga ye fo e ka t'o bɔnɛ o ni na k'o ta ka bɔ a denw kɔrɔ anw bɛ kule la don o don ko sekirite tɛ mali la sekirite tɛ mali la a dɔ tɛ nin ye a dɔ tɛ nin ye wa maliyɛnw an kana kɛ nkɛrɛn ye k'an yɛrɛ kɔnɔ fara nin maa jugu ninnu bɛ du dɔw de kɔnɔ nin ŋaniya jugu ninnu bɛ du dɔw de kɔnɔ u bɔra kabila dɔw de la u bɛ karitiye dɔw de kɔnɔ u bɛ sigida dɔw de la munna n'an sɔmina ninnu na an tɛ bɔ ka polisiw wele ka zandaramw wele ka walima ka garidiw wele u ka na ninnu maa juguw minɛ ka bɔ an cɛ la nka anw bɛ ninnu ye an n'u bɛ te min ɲɔgɔn kan an n'u bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn kan an n'u bɛ fɛn bɛɛ ɲɔgɔn kan k'a dɔn u ka baara ye nin ye ka bɔ k'u denɔnse anw tɛ se o kuma ni maa o maa bɛ ninnu dɔn n'i dɛsɛra k'u denɔnse i ni ninnu bɛ fa la i ni ninnu bɛ ba la sabu fasoden ɲumanya a bɛ daminɛ nin fana kɛwale dɔ de la n'i ye maa jugu ye a bɛ fɛ ka ŋaniya juguya dɔ ta ka faso sigida mɔgɔ dɔ sɛgɛrɛ walima fasoden dɔw sɛgɛrɛ walima maliyɛnden dɔw sɛgɛrɛ e de kan ka bɔ k'a yira k'a fɔ ne ye maa dɔ ye sigalen don a la dɛ a tɛna a jateminɛ ni kiritigɛlamɔgɔw nana ni polisiw nana walima zandaramaw nana n'olu y'a minɛ ka taa olu na sɛgɛsɛgɛli k'a kan n'o don u na u n'a minɛ n'o tɛ u n'a bila sabu an ka tenitigiw olu tɛ bɛn maa kan an ka kiritigɛlamɔgɔw tɛ bɛn mɔgɔw kan maliyɛnw an kana kɛ nkɛrɛn ye k'an yɛrɛ kɔnɔ faga fara o kuma maliyɛn zenɛsi kelen kelenna bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔba n ko fasoden ɲumanw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka nin perezidan n'a ka peremiye minisiri n'o ala sogɛli kokala mayiga ye u n'u ka guvɛrɛnɛma kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'u dɛmɛ u ka baara la wasa faso in bɛ se ka bɔ nin hɛlɛbɔnɛya la cogo min na wasa faso in bɛ se ka bɔ nin jugusagoya la cogo min na wasa faso in bɛ se ka bɔ ŋaniya juguw ka bolo kɔnɔ o tuma maa o maa dogolen bɛ nin ko in kɔfɛ e ka da la ko kara ani deri de y'i ta ye nin kamalen ala ye nin da

k'a fɔ maliyɛndenw ye halisa an ka fara an ka sekirite deta mɔgɔw kan an ka fara an ka tenitigiw kan an ka fara zandaramuw kan an ka fara garidiw kan an ka fara polisiw kan n'an ye maa jugu fɛn o fɛn ye yɔrɔ o yɔrɔ sigida o sigida la du o du la an ka taa polisi so min ka surun an kɛrɛfɛ fanga so min ka surun an kɛrɛfɛ an ka taa a lase wasa u ka se ka na dankari a la cogo min na nka n'an y'an sigi nin tɛ n ta ye nin tɛ ne ka nin tɛ ne kan don dɔ la a b'i kan dɛ o kuma k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ni ɛmisɛnki tɔnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen antite o antite bɛ ɛmisɛnki kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen ye nin fɛn in de kɔnɔna ye maliyɛn an k'an kɛ an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka k'an faso don an ka faso fɛ e bɛ hɛrɛ min kanu n'i yɛrɛ ye o hɛrɛ kanu n'i maaninfin ɲɔgɔn ye maa joli joli de bɛ fanga la bi ni min ka kɔrɔ ni asimi ye maa joli joli de bɛ fanga la bi ni asimi ka kɔrɔ ni o bɛɛ ye asimi man kɔrɔ ni maliyɛnden bɛɛ ye wa a man fisa ni maliyɛnden bɛɛ ye ala ye nin de da bɔgɔ la wa a filɛ o dakan de la mun na anw t'a dɛmɛ o baara la o kuma an b'a fɛ ka ala yɛrɛ sɔsɔ wa maliyɛn a ye nin ye dɛ nin ye lagosi dɔ de ye k'a ta ka silamɛya sɛgɛrɛ dɛ nin ma se ka nin kɛ yɔrɔ si sɔrɔ fɛn min kɛli yɛrɛ ye kafiriya ye fɔlɔ o m'o sɔrɔ yɔrɔ si sɔrɔ fo ala ka misiri o m'o yɔrɔ si sɔrɔ fo ala ka donba wa o m'o yɔrɔ si sɔrɔ fo cɛ in jɔlen seli kan seli yɔrɔ la a bɛ ka seli ala subahana wa taala ye ale ye faama ye nka ko faama wɛrɛ bɛ yen min ka faamaya ka bon n'ale ala ale ta ye n'o ye ala subahana wa taala ta ye k'a bɛ t'o ta d'a ma e kafirinin fin faso jugu fasoden jugu e bɛ taa k'e bɛ t'o bɔnɛ o ni na ayi ala subahana wa taala de bɛ den bɔnɛ a ni na e tɛ ka bɔ ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'aw fo ni kisi foli k'aw fo ni danbe foli k'aw fo ni hɔrɔnya foli o de ye salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu ma ɲinɛ n ba kɔ tanti jara k'i fo dan tɛ foli min na aja sansari k'i fo dan tɛ foli min na n fa mamadi fofana k'i fo dan tɛ foli min na jaki bowɛri k'i fo dan tɛ foli min na ka maliyɛnden sɛbɛ bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔba ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ma ɲinɛ n yɛrɛ kɔrɔkɛ kɔ yɛrɛ k'i fo dan tɛ foli min na ka hɔrɔn cɛman hɔrɔn musoman k'a bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ka fɔ aw ye salamu aleykum warahamatulayi taala wa barakatuhu wasalamu ekilɛri i ka foli bɛ yan